ndewo nụ ụmụafọ igbo unu emekpe ole abụ m chọrọ mma odoziakụ ọlụchi kee ka unu mee aha m bụ ngozi ọgaga ata nnọọnụ na sụba igbo maka na igbo amaka n'ụbọchị nke taata anyị chọrọ ileba anya n'ihe gbasara mmadụ ịdị ọcha ya bụ ịma na ịdị ọcha ọ bụrọ naanị ịdị ọcha enu ahụ ịdị ọcha dịrị ma n'ime ahụ maka o nwe ndị ga-afụ onu anụnwa ha na-ama na-ama na-ama i jeruzie ha nso hmm. ị hụ na ọ bụrọ ihe akị inu na-ada n'ọnụ ka ọ na-atọ ada na na ntị na ọ bụrọ na ka o si ada na ntị ka o si atọ n'ọnụ ya mere na ọ dị mkpa ka anyị gwa unu ka ị ga-esi wee na-eneta onwe gị anya ma ị pụta ụtụtụ tupu i mee ihe ọbụla n'ụtụtụ i kpechaa ekpere ị taa atụ ị pụtakwanụ i lee anya n'abụ gị anụnwa ị na-enekwu n'anya o nwere ihe dị ka ọhịa nọ na ya i wee mee ike gịnị kpochapụ ya bụ ihe buchenete ya bụ ọhịa weta ogbu adana wee gbuo ya bụ ọhịa egbudee ya egbude hmm, i lekwaa ya eh? na mgbada na nke mgbadakwana ọ dị ka ebe a kọrọ ahịhịa hmm. weta ọgụ na mma gbuchie ya bụ ahịhịa sachaa nya ọfụma hmm. maka o nwe ndị a ga-akwachicha ihe a na-akwacha tụmadị anyị bụ ụmụ nwaanyị hmm. o nwezi ike di ha ruzie ka e weta ka e kee ị ma ihe e weta ka e kee e, a tọpezie ngwugwu ogiri eshiwe ogiri eshiwe ya bụ ihe jọgburu onwe ya gị bụ nwaanyị bụnụ na ị nụ di ma ọ na nwa agbọghọ na-eto eto o nwe ihe bụ ma oge ị na-ahụ nsọ gị o nwe ihe bụ na ị na-enete onwe gị anya sachapụ ahụ gị ọfụma ọfụma ọ bụrụ nke ị ga-eji mmiri ọkụ dị aṅa wụchipụ onwe gị sachie onwe gị ọfụma ọfụma ị sachaa agbakwa i jiri ncha banyewe n'ime ahụ maka na ndị mm. dọkịta sịrị na na aka mmadụ ekwesịrọdị ịbanye n'ime ahụ ahụ mm. maka na o nwere ihe na-asachapụ ya bụ ihe nke onwe ya ehe mana gị nwa bụ onye nụ di ị na-enye nwa ara ị bịa hapụ onwe mmiri ara gasịcha n'akwa gị hmm. ebe niile na-esi hụ ịhụ ịhụ di gị pụtakwanụ ọ gbakwa nwunye nọ nkịtị hmm. ha nwere ka ọ dị na a bịazikwanụ sị ka e meenụ ka a gbaanụ ekeresimesi n'ime abalị i wee mezie hmm. maka o nwere otu onye ọ kọrọ m mgbe ọ sị na ọ fụrụ nnọọ nwa asa nwa nnọọ bụrụ asa asa na-ama ruo mgbe a ya-ewetazie ka e kee hmm. a tọpee ogiri esie a sị a sị mba ka ọ ga ga saa arụ onye ahụ asị biko si ebe a pụọ si ebe a pụọ si ebe a pụọ ọ bụrọ ihe a ka ọ chọrọ ogiri ahụ na-esikwa ụfọdụ dịkwa n'iche n'iche ụfọdụ bụkwa ọya hmm. ụfọdụ bụ eneterọ onwe hmm. mmadụ anya o si na ọ dị n'iche n'iche ya mere na dosa onwe gị nke ọma maka anyị nwa bụ na e, nọ na